shouldn't be for our disadvantage. It should be for our advantage. Thank you very much, family. And I love you guys so much. So when you come across a video like this one that I'm making right here, please waka pass. It's not meant for you. Igbo nwe m ekene m unu. Enwegasịla ife ndị m chọrọ ka anyị tụgharịa uche. N'izizi, m chọ ka unu watch godo vidio anụnwa. Ihe Maazị Nnamdi Kanu kwuru some days ago ka ọ jee court m ga-etinye vidiyo naabọ ka unu kilie anyị bịazịa tụgharịa uche n'ihe m chọrọ ikwu now ngwa kiligodo ihe onyonyo anụnwa It can never. It is not possible. It's not Thi- possible. This, this persecution of the Igbo people, this orchestrated, almost global persecution of the people, stops with me. It cannot happen. Very well. It can never happen. That is why we do what we do. That is why I do what I do.

ehe before m kwuo ihe m chọrọ ikwu na this video ee eh, o nwere ife m notice ndị Igbo ibe m so many of the bloggers ife unu na-alụ bụ onye pụta n'iru akwụkwọ ọ na-akọ na Igbo afụrọ onwe ha n'anya because of experience i nwe personally or experience onye ị ma nwe ị pụta n'iru akwụkwọ ị na-asị na Igbo afụrọ onwe ha n'anya ị na-ekwu ya n'oyibo ị na-ekwu ya n'oyibo gị bụ onye Igbo ọ bụrụ na o nwe ife ị chọrọ ikwu maka ndị Igbo na ị marọ asụ Igbo zuzuru si n'iru akwụkwọ pụọ ka a kwuru gị si n'iru akwụkwọ pụọ ma ọ bụ i were ya gwa onye ma asụ Igbo ya mee the video gwa anyị ya na Igbo ndị ọzọ na-eme ya ihe a bụ ihe a na-akpọ self criticism ọ dị mma ọ dị very important ndị ọzọ na-eme ya mana ndị ọzọ chọrọ ime ya ha ewere asụsụ ha wee na-eme ya so ka ife a na-ekwu kịta so n'ofu nsogbu Chukwuka Ofoegbu Ijele nwee Ijele abụrọ onye izizi nwere problem with ndị Zion ee eh? Mathias Ezeaku nwere problem with ndị Zion ndị ọzọ nwegasị problem with ndị Zion mana all these things ọ na-abụ unu pụta na-ewere oyibo na-agwa ndị mba ọzọ Igbo jikwa wee mee Igbo mekwa ha na-asị unu ride on na-akụrụ unu aka unu a na-asụkọ ọnụ ee emesizie igbo aja na igbe wee tinye gị na nsogbu ị ma mpụtanwu oge Mathias nwere nsogbu nke kwa ị fụ ka ndị mmadụ niile si wee ralie ihe a na-eme Chukwuka Ofoegbu bụ ihe ha chọrọ ime Mathias Ezeaku mana ọsọ onye Igbo ji wee gada wee sị mba na ọ ma mme onye nwa ma eke esi ya ji wee end elio n'osi wee end then ị fụ this eh, ihe onyonyo i kili ee eh? ka Nnamdi Kanu na-ekwu about the conspiracy against ndị Igbo hmm? i wee watchzie ihe eh, Ahmadu Bello kwukwa maka ndị Igbo ekwugo m ihe a several times but we don't pay attention mana nsogbu adịrọ we will continue to be saying this thing this conspiracy against ndị Igbo ọ bụrọ taata ka o bido ọ bụrọkwa taata ka o bido now let me take you back like 500 years ago during the transatlantic slave trading o nwere vidio m me the other day kọwaa maka ihe mee na Haiti ee eh? now ka m gbalielu unu ya as ndị Igbo ndị anụnwa gara ebe dị iche iche oge fa bidoro na their quest ịdominate ụwa fa wee gaa ebe dị iche iche one of those places ha banya bụ Haiti Haiti bụ obodo na-eme ọfụma their agriculture everything they have gold ha nwere different things na-eme ọfụma ndị a wee bata wee gbube the original ndị Haiti ha meetili numbers of 500,000 people mana ha gbugide ha reduce ha to 500 oge ha fụrụ na ha ebego ha na ha egbunatago ha ha wee gabazia na different part of Africa jezie je na-akpọtazi other people to Haiti they brought 500,000 slaves and oge fa kpọta this 500,000 ka fa nwezie issues in Haiti ọ bụrụ that na ị gaa na their different archive because ndị anụwa documentịrị ife niile ha mee ị gaa na their different archive ị fụsịa numbers of slaves ma ndị a kpọrọ n'ala Igbo Bight of Biafra ee eh, na ndị a kpọrọ na Africans dị iche iche during slavery ka nwa bekee ji wee malụ ndị bụ ndị Igbo the highest resistance ha meet from ndị ojii came from ndị Igbo the highest resistance ọgụ a nụ na Haiti e ji wee gbuo ndị a sụọ fa akwụ was orchestrated by ndị Igbo During their journey back to different plantation, the resistance ha nweta ma ndị Igbo gbusili their slave eh, masters breakie their chains nụọ ọgụ na ụgbọ gbuo fa bụ ndị Igbo. I will bring you back to what happened in America. so many of you ma about Igbo landing ka ndị Igbo ji jee n'ime mmiri gbagbusi onwe ha sị na ha kama ha ga-abụ oru n'aka ndị ọcha ka ha nwụọ ma egbu onwe ha so the highest resistance ndị a nweta bụ from ndị Igbo and ebe a ka ịkpọasị a bido wee spread the whole world ebe a ka the asị ji wee bata ịgwa ndị awụsa na ịgwa ndị ọzọ other tribe nọ na Nigeria na ha ekwekwana ka ndị igbo chịa ha because anyị nwere that natural dominant gene anyị nwere that spirit of resilience ya anyị ji wee bụrụ agụ cheta na anyị bụ ndị igbo bụ ndị nụrụ ọgụ of 1967 eh, mba ụwa dị iche iche wee bịa wee gbakọ aka wee gbuo ndị igbo wee sụọ ndị igbo akwụ turnụọ anyị to ntụ nakọlụ anyị ihe niile anyị nwee ihe a na-eme kịta ka igbo dị kịta na-eche na ndị ọcha anticipate na ọ ya dị ụna ife fa mere oge a nụrụ ọgụ biafra bụ ka ha wesisi n'asịsị anyị gbajisi anyị aka na ọkpa because fa ma ndị anyị bụ fa wee jee sị ndị ọzọ niile anyị na ha ji wee bụrụ ndị Nigeria na ha ekwekwana onye ọ bụ ihe mee our governors ee eh, our politicians ji buru onwe ha na-ebunye ndị fulani ndị yoruba ụnụ na-afụ ha ka o ji bụrụ onye chọọ ịbụ governor o jegodu jee lacha ndị fulani na ndị awụsa ike ọ na-eme na ana Yoruba ọ rọ sọsọ na ana Igbo ka o ji wee bụrụ na our politicians niile bụ stooge ndị Fulani na ndị Hausa na before ha emeghalịa arụ they must take permission from the north ee eh? ife a abụrọ ife tata mana ebe alụ ji wee mee bụ na onye Igbo amarọ onye ọ bụ anyị na-ekwu ya ya anyị na-agwa onwe anyị that na Igbo ebe ọ bụla ị batara ọ bụrụ na ị fụrụ onye Igbo ị ma na ebe a tiri eti ị mara na that language bụ a very shameful language na ndị ama ụma jide ya na be gị gbalịsie ka ị na-akwụghalị anyị bụrụzia wanderers ọ ihe anyị bụ ihe anyị bụ bụ wanderers ndị nkwụghalị akwụghalịsịa jee n'obodo dị iche iche mụọ ụmụ ama igbo a na-eti asụsụ igbo na-ana ihe o kwuru na ọ bụrụ na ị mara ihe nọla anyị ka iche anya there's a global conspiracy ebe ndị igbo nọ globally ọ bụrọ dị sọsọ ebe a kedu ife melụ ndị a ji wee sị na anyị nwere that dominant gene ebe ọ bụla anyị batala ya dominate anyị asịzi okay ka anyị nwere onwe anyị fa ajụ kedu ife melụ e ji wee jụ na ị ma-anọrọ onwe gị ị na-ajụkwa onwe gị ese onye Igbo kedu ife ndị a ji jụ na ị ma-anọrọ onwe gị because ha ma na that's your dominant gene na ọ bụrụ na ị nọrọ onwe gị ihe ị ga-eme ga-spread in the whole of Africa and anytime that Africans rise up that is game over for the West ndị ga-ebute that rising up of ndị Africa ha jụrụ ajụ they are subduing us with everything possible gị nwa bụ onye Igbo nọrọ na-akapụ anyị anọrọ na-ezuzu onye maka o ji abụ m fụ ndị anụnwa ga-abịa na my comment na-asị m ee eh, that you have to accept Jesus as your personal Lord and Savior ọ dị m ka m bụọ ha asọ bụkpọọ ha anya because ọ bụrụ na anyị ghọtara ndị anyị bụ we will be the least humans on earth to be Christians Gịnị bụ Jizọs? Joint European Slave Union Ship, ihe ọ bụ bụ ụgbọ. Enwerọ anybody mere exist as Jesus Christ, ihe anwa bụ ụgbọ eji wee bịa buru ndị nna nna gị. Ndị nna nna gị agụ bi n'enu with their spirit of resilience binye fight ya nụsa ndị ọcha ọgụ jụ ka wee nwụsịa o wee bụzia taa na aja ana Igbo nne na nna anyị Igbo bụ agụ mụziri ebune ọ bụ ọda atụrụ na ebune o wee bụrụ na nne na nna anyị aja ana Igbo gbazie aka ụmụ anyị anọ na-ezuzu ndị ọcha mesie ihe niile ha mee wee kpọtazie ndị a bụ their agents emepe ụka dị iche iche ị fụkwa ka esi wee tisa anyị ị bata n'ezinụlọ niile etisala etisa udo adịrọ ịfụnanya adịrọ onye kọrọ si ebe a onye nke ọzọ ezuzuru si ebe a onye nke a bụ Chosen onye nke a bụ Zion onye nke a bụ bụ bụ nke a onye nke a bụ nke a ịfụnanya na udo adịrọzi ewuchiri ihe Igbo ji wee dị ebube tisasịa nọrọ na-akapụgharị onye kpara aka n'alụsị ndị nna nna ya jikwa wee megbuo a sị na-eme alụ a sị na-eme mpụ ihe anụnwa bụ for you to sit down ka ị reflect ye ọ bụrụ na ị ga-enwe uche jụgodo onwe gị kedu ife mere igbo kedu ebe o bido kedu ife anyị ji nọla ebe anyị nọ tata kedu ife o ji wee bụrụ taa na the whole of your region ị nwe ị nwerọ nwa seaport ị nwerọ ike ibute afịa bute ya direct na be gị lee i bulugodi dump ebe ọzọ e wee nyezie gị condition before ị dump godu sef a ga-anasịsị gị ihe i ji bụrụ mmadụ enye gị condition yeah? our governors our politicians before ha ruo ofu nonsense local road the northerners will give them the permission kedu ife mere ana anyị ji wee dị n'ụdị this insecurity in the east kedu ife mere o ji wee dị na ha ma onye ị bụ mana ị marọ onye ị bụ ha study go gị for more than 500 years detuo ya debere ụmụ ụmụ ha ị fụrụ ndị a ị fụrụ ndị a were ụmụ mkpụrụ anya unu na-abụ budo ha n'arụ unu afụrụ ndị a unu ekwekwana ka ha binye because ha binye nke unu agwụgo ị fụrọzi na Igbo na-ana ana asụsụ Igbo na-ana ana ana Igbo na-ana ana ihe anyị ji bụlụ Igbo na-anasị onye mụta nwa nkịta ọ sị kedu ife eji igbo eme kedu ife eji igbo eme look at all the Yoruba celebrities ị fụrụ ụdị ha si switch asụtụ oyibo ha asụwa obodo ha go to their platforms gaa to Edo Cyberspace gaa na their platform ọsọsọ ndị Igbo ndị Igbo enweghịdị cyberspace ihe ọbụla anyị chọrọ ime anyị ebupụta onwe anyị tọọ onwe anyị ule n'ama a na-asị unu ride on ride on ndị fele na-adịrọ n'iru all these Yoruba celebrities na-asụ Yoruba ị da-afụ Asake ị da-afụ ọ na-ewin Grammy win award with his language ị sị na o nwere ife eji Igbo eme na-ana onwe gị n'iyi na-ana your lineage n'iyi onye Igbo the kind of achievement ha na-eme with their languages with their ingenuity eh global achievement chee echiche ọfụma chemie ya echemi maka na ọ bụrụ na i cheghị echiche ka nwa afọ Igbo ị naa n'iyi